uh, so everyone will have to face the law as uh, the law requires. So, many mukuti nobody is above the law because recently we saw KCR Zunesata, there was some top police leadership names that were mentioned. If everyone is truly, if the statement that nobody is above the law is actually true, mm. anthu ena amapezera kuopa be kuti mm. mwina kudziwa dzina lina lake mm-hmm. kuti mwinanso they have some concrete proof kuti mm. dzina lina lake linapangadi chinyengo there's some corruption that was that was done that happened do you address these cases and how do you address these cases kuti anthu asamakhale ndi mantha because in some cases where let's say a police officer has taken a bribe for example allegedly anthu amaopa kuti ndikafotokoze bwanji kuti munthu uyu akupanga ndi chinyengochi yes so is it true that in fact everyone really is above the law including top leadership at malawi police service Yeah, it's true that everybody is, is not above the law. Uh, normally ifeyo ngati police timakhulupirira kuti kugwiritsa ntchito malamulo mowatsatira bwino ndiye ndi ndondomeko yokhayo imene ili yoyenera kutithandizira kuti zinthu ziyen- ziyende bwino komano mupeza kuti no mavuto ambiri amene amabwera ndi ma allegation amene mukuneneramo kuti wina angonena kuti auje apanga zakuti zakuti koma alibe information ina iliyonse Now mulandu si allegation. Allegation si mulandu wina uliwonse. Kulibeko m'malamulo a dziko lino kuti mulandu umene dzina lake ndi allegation. Amenewo ndi mphekesera Yeah. zimene anthu akunena. Komano pabwere umboni. That's why muona kuti anthu ena akhoza kutchulidwa kuti anapanga anapalamula mulandu anapanga zakuti zakuti zakuti. Ife polisi tikamva timafuna kuti no tifufuze nkhani ija. mm. and ena amene angatithandizire kufufuza ndi awo amene uh, ali ndi information iwo koma mupeza kuti munthu uja mwina kuangothamangira pa social media mm. kukangolankhula zoti auja apanga zakuti zakuti zakuti mm. komano mm. kumuuza kuti abwere tikambirane munthu uja akukana sakufuna kubwera ndi information mm. zimangokhala mphekesera zokha zokha zoti zikhoza kutha olo zaka 10 Mm. nditsimikizenso pano kuti kuli mlandu wina umene uh, ndikuipitsa mbiri ya munthu mm -hmm. nthawi zina zimazapezekanso zimenezo kuti munthu anayamba kunena bwinobwino kuti auja apanga corruption kapena auje anaba, auje anapha munthu, zinayambika, munthu amanena bwino bwino, koma akukana kuti abwere ndi umboni uja, kufufuza, kufufuza, umboni sukupezeka, iyeyo choonadi akuchidziwa, koma sakubwera forward kuti adzanene kuti chachitika ndi chakuti, chakuti, chakuti, zotsatira zake, amene akutchulidwa uja akhoza kukhalanso ah, ndi immunity, akhoza kukhala ndi immunity yoti akhoza kupita kukadandaula kuti ah, ine akuluakulu, wakuti akundiipitsira mbiri. sinanga umboni palibe umboni mm. wasowa mm. ndi koma zimene zadziwika nzoona kuti awa amanena zoti awa apanga izi mm. so chimene tikufuna kutanthauza pano nchonena kuti ngati munthu akudziwa kuti pali auja amene apanga zakuti zakuti azibwera ndi maumboniwo osangoti pa social media mm. komano then tigwiritse ntchito njira zoyenera ife ngati ku polisi timakhala makhomo athu amakhala otsegula mm. ngati mukukhulupirira kuti kaya ndi wapolisi kaya ndi wina aliyense ogwira ntchito mboma aliyense amene mukuganiza kuti wapalamula mlandu mubwere mufotokoze ife timakulembani ka statement kameneko kamakatithandizira because tikapita ku court kuti tifuna tika, uh, tikaperekere mlandu ife timachita prosecute pa chingerezi timati kuchita prosecute kuperekera mlandu kuti auje anapalamula mlandu koma normally kumene amapalamula mlandu chimakhala kuti ife kunalibeko ndiye timadalira kuti no anthu amene anaona zimene zikuchitika ali ndi umboni umene ujawo ndi amene ife timatchula kuti ndiye mboni zathu tikamapita ku khoti kuja so khoti kwambiri limakangodalira poona kuti nkhani mukukambayi ili ndi umboni Now ngati umboni uwo palibepo it simply means munthu uja tangomu- tangofuna kungoti tingomuyipitsira mbiri anthu ena ake akhala kwakusumira boma kuti anamangidwa kukagona mu polisi selo muja komano umboni kumapeto kwake kusapezeka then the moment khoti lapeza osalakwa amatha kukasuma Ayi, ine mwa, mwa, mwandiipitsira mbiri ine, mwandigonetsa mu selo, ndavutika, ndachita suffer zinthu ngati izizi. Zinthu zimenezo zimachitika. So nkhani ndi yoti isangokhala ma speculations, isangokhala nkhambakamwa, kumangonena kuti oh, chifukwa choti tili m'galimoto tasowa choti tizikamba chani, ndiye tiyambe kukamba kuti a uja apanga zakuti. Koma tingonena kuti zimene zachitikazo tiyeni tibwere nazo poyera, zoona zenizeni, tibwere nazo ku polisiko tinene. Ngati si ku police, kuli mabungwe ena, Anti-Corruption Bureau, ilipo ngati nkhani zokhuza katangale mm. ngati sikumenekoko kuli mabungwe ena let's say kuti ah, izi zokhuza apolisizi ilipo uh, imatchedwa kuti independent complaints commission mm-hmm. kumene anthu amakapitakonso ndi madandaulo awo wokhudza mmene apolisi akuchitira handle ma issues ngati sikumeneko even ku court kumene anthu amapita kudandaula kapena iyayi mungathe kuwatulukira even amabungwe alipo oti mukhoza kuwatulukira ndi information yanu mukawapatsa information yogwirika iwo saopa amapeza maloya awo abwera ndi nkhani ija imayenda bwinobwino mhm. so nkhani isakhale kuti tingochita base pa ma allegations kuti anthu aku akunena zakuti anthu akunena zakuti mhm. iyayi koma kuti zimene zapezeka kuno ndizoona ndi izizo mhm. thats chimenecho ndi chimene ife chikhale nkhani okay that's that's that's fair and fine. Earlier on, you mentioned kuti pali ndithu apolisi ena kuti and the the cases actually went to court. They've been put there serving sentences yes, now because yes. of this. Mm. So another like you've rightly said allegations don't go anywhere mm. and it's harmful to yes. all parties involved yes. however palinso mantha ena kuti mm. apolisi amabakirana kuti upite ukasume kuti ah, ah, ah, ujeni wandipanga chakuti chakuti umboni wanga ndi uwu umboni umene ukungosowa is then is, is there any way you can assure malawians and assure the public in general to say that if you have the proof if you bring the proof regardless of who it's about kaya ndi bwana wamkulu kwambiri ku polisi kaya ndi mm, mm, ndani mm.

ndithudi malamulo amayenda bwinobwino. Mavuto amene amabwerapo ndi onena kuti mukabwera ndi mwakwiya, mwayambana ndi wapolisi uja, wakuchitani inuyo cholakwika, yes, ndiye mwabwera ndi mkwiyo, expectation yanu imakhala yonena kuti within a day kapena within a minute papezeke action, muone wapolisi uja mwina akuphedwa, kaya wapolisi uja akumangidwa, kunena kuti wa, basi wapolisiyo wamangidwa, yet procedure yomweyo mutakhala kuti accused ndi inuyo. Wina ndi amene akupanga allege, akuchita allege kuti inuyo ndi amene mwa, mwapala, mwapanga zimenezo. Muzafunabe kuti due uh, process itsatidwe. Muzafunabe kuti malamulo onse aja atsatidwe bwinobwino. Now mu, inu mukabwera kuzadandaula kuti mukufuna kuti apolisi amene wapolisi wakulakwirani ndiye mukufuna kuti malamulo agwire ntchito. Still procedure ikhala imodzi yomweyo. Papangidwa kafukufuku. Anthu ambiri amene adabwerapo ndi madandaulo awo ku polisi kuzadandaula kuti wapolisi waachitira chipongwe. akhoza kundichitira umboni lero kuti zimachitika poyambirira timanena kuti wapolisi lese ine dzina langa ine ndi Peter Mchiza ndiye munthu akutchula kuti Peter Mchiza ndi amene wandichitira zimenezozo ife pofuna kuti tionesese kuti pali chilungamo kumbali ya uyu amene wadandaula komanso kumbali uyu amene akupangidwa accuse kuti ndi amene wapalamula mlandu sitingakufikira kuna kuti ndiwe bwera takumanga sitipanga, sitipanga choncho mmene zimakhala ndi wina aliyense mm. nawo potipeza ndi ku polisi tiye tikatenge apolisi anzake tatenga apolisi aja kwane 20 onse a msinkhu katalikidwe kawo ngati mchizayo mma- maonekedwe awo ngati peter mchiza uja oti akufanana tiyasiye apo ndiye tiyafunse kuti peter mchiza mukumdziwa ngati lineup of sorts Aha, kuti mu- musankhe kuti yes, munthu wake ndi yes, ndani Mm.
mukumudziwa ndani kuti yenda namuona okay amangest awawa tatchulani ndi uti akakwanisa kumtchula kuti ndi uyu ndi umboni oyenera oyambirira oyenera kuti sakumunamizira Okay. zimachitika nthawi zina zake kuti ah, peter mchiza ndi uyu akukatchula munthu wamkazi peter la munthu amamka wamkazi ndiye kuti ona kuti akuyamba kudabwa aa si amene pachapo mupangisa kuti mafunso pofunsa muyamba kufunsa moti mufuna kuti mupeze- mumve zoona zenizeni now zikamachitika process ngati imeneyi ikuchitika kutsogolo kamera zano ah, uyuyu afunsidwa malinga ndi mmene ndiyo mwafotokozera atinakumana pakuti anandipangira zakuti zinachitika motere motere motere motere uyunso akafunsidwa mafu- kafukufuku achitika bwinobwino maumboni akapezeka Mupeza kuti munthu amamangidwa ndithu. Ndikukamba pano motsimikiza, alipo apolisi ambiri amene apitako kundende nkhani yake analakwa, anaphwanya malamulo. Aliponso apolisi ena, potengera ndi mtundu wa mulandu umene adapalamula, si milandu yonse imene imakhala crime, milandu ina imakhala kuti ndi yolakwira ntchito, ndi ya pantchito, imeneyo timapanga nayo deal disciplinarily. tili ndi ma disciplinary offences ndiye zilango zakenso zimakhala za discipline zimakhalako ndithu ambiri alandirapo zilango ngati zimenezo chifukwa choti anachita misconduct analakwitsa mkachitidwe kawo ka zinthu kufikira kuti ena amatha kuchotsedwa ntchito ndithu ndondomeko zake zatsatidwa koma kuti mukamabwera kuzadandaula mumtenge kuti amene mukumdandaula kuti wakulakwiraniyo ndi chimodzimodzi wina aliyense amene ndi accused amakhala kuti still munthu ngakhale mukulankhula ndi imeneyoyo ndi munthu amene ali ndi maufulu akenso ndiye maufulu ake amayenera kuti alemekezedwe mu nthawi yonse imene tikupanga za mulanduwu kachiwiri mukhulupirire kuti no munthu amakhala kuti ndiosalakwa mpaka na khoti likanene kuti munthu ndolakwa ndiye zonsezo zikuona kuti zitsatidwe bwinobwino so mukaona kuti mulandu ukuchedwa uwachitika lero n- ndiye kuti no mpaka tikufika mwezi wa mawa mulandu uja sunathe ndiye mwina kuti apolisi akupangidwa shield akumapangana shield ndi bodza apolisi ambiri sa- apolisi sapangana shield apolisi ndithu ndikumenenso kuli discipline kwambiri ku polisi mwinanso kuposa mafield ena amene ife tingathe kuganiza yes Okay, so I think nkhani imakhala kweni kweni- kweni imakhala public perception. The, Yes, public the impression perception. that people have of the police. yes Let's put the corruption issue aside and take it to just last month, June 19, the High Court in Blantyre ruled against the ex- use of excessive force

ndi- ndili pa ntchito pathu simungatiuze chochita Yeah. so ever since this, this ruling that actually said this amounted to torture what reforms have you begun now
we cannot say that we have just begun the reforms now because the reforms were already there awawa amene amapanga uh, zimene anachitazi ndikuti anali akudziwa kale kuti tikupanga kuti kulakwira malamulo ndi chifukwa chake uh, mupeza kuti kumapeto kwake anthu apeza kuti amangidwa chifukwa chakuti iwo amalakwira malamulo Ah, nkhani imene yachi- i- ingachitikepo yayikulu ndi yomangokumbutsana kuti akuluakulu tiyeni tizi- zikhazikika pa malamulo mukuona zimene zikuchitikazi ndiye kuti no ah, wina wake angotengerapo phunziro koma malamulo ali already there kuti no tikakhala kuti no tikugwira ntchito we need not to be uh, negligent timayenera kuti tichite chilichonse motsatira malamulo and we need not to be influenced by anybody the problem nthawi zina ndi members of the general public nawo from all angles kuti amatha kumabwera ndi ma influence awo chifukwa chokuti ali ndi zimene iwo akuganizira ndiye akufuna kuti munthu wina wake amene iwowo ayambana naye ndiye kuti inu mukhala ngati kuti no mukumulanga munthu uja mmalo mwawo yet ntchito ya polisi sikulanga mm. that's where mwina make pamene zinthu zimaoneka kuti zikuonongeka mm. kuti uyu chifukwa ndi wamwano ndiye ndikumpititsa ku polisi ndiye ndikauza apolisiwo kuti uyu mumpange zakuti zakuti zakuti mm. wapolisi ngati utamvera malangizo amenewowo umakhala kuti iweyo ndiye kuti sukulabadira ntchito yako kapena wayiwala kagwiridwe ka ntchito yako mm. chifukwa ntchitoyi imapangidwa guide ndi malamulo mm. ndiye kuti pamene munthu chitsanzo cha nkhani imenecho chokuti munthu wabwera uh, ammanga iwe sukuyenera kuti ungu- sum- sungamulowese m'selo munthu uja ali omanga mummasula unless munthu uja kuti ali violent ndi pamene pakhoza kukhala kuti no pali justification yonena kuti munthu chifukwa kuti ali violent ndiye kuti akhala omanga chonchi mpaka ana at least afike poti wachita cool down bwinobwino zimene zimatheka koma kuti munthu uja ali bwinobwino palibe mm, nkhanza zonse zimene akuchita sakuoneka wamphulupulu zina zonse munthu mukuyenera kuti mummasule mukhazike apo kenakono mumulembe ma statement ndipo ntchito yathu poti meneyu tamulandira uja tingopanga madongosolo tipita naye ku khoti now muona kuti no ka negligence kamene kaoneka pamenepopo kathandizira kuti no aoneke apolisi aja mbali yawo kuti sanachite bwino we never know kuti anazipanga mwa iwo okha kapena ndi wina wake amene anabwera kuza uh, kudzaumiriza kuti apange zimenezizi koma ngati anamvera anamvera chifukwa chani yet akudziwa kuti malamulo alipo Yeah. Zinthu ngati zimenezo zimaunikidwa mu nthawi ina iliyonse imene chinthu chachitika. Ndiye nditsimikize pano kuti ma measures amene ali already in place ndi ambiri mbiri othandizira kuti apolisi azigwira ntchito bwino. Tikapita kukaphunzira maphunziro athu a ntchito imeneyi, kumakhala kuphunzitsidwa zambiri mmene tingachitire ndi anthu amene apalamula milandu. Ndipo pambali poti no taphunzira zimenezo tayamba kugwira ntchitoyi, kumachitikanso ndi ma training pafupipafupi timakhala akumachitikachitika kutikumbutsakumbutsa. Kumakhala ma lectures amene amachitikachitika mma office mwathumu kumatikumbutsakumbutsa kuti ntchitoyi timayenera tizigwira chonchi. Zimenezo ndi zimene zimakhalapo. Only kuti tili ndi mavuto a sizingalephere kutino a nthawi zina pamalo even kumene inu mmagwira ntchito si nonse amene mungamachite zinthu mofanana. Apezekabe wina wake okuti tikhoza kumtchula kuti ndi rotten apple basi. Kumkalipira kuyesera kumutani koma ndi rotten apple basi. Imangokhala apple yotino. Yus- osamv- munthu os- oti samatsatira kwambiri zinthu ameneyo nde amene amazapangisa kuti zioneke ngati kuti mwina akonseko zinthu sizili bwino koma i can assure members of the general public ku polisi kuli bwino kwambiri malamulo akuphunzitsidwa daily apolisi ambiri malamulo akuwatsatira ndi only few imene tikhoza kuitchula kuti mwinanso less, less than 5% imene ikumapangisa kuti no zizioneka ngati kuti zinthu sizili bwino N- pamenepo musanafika ine pondifunsa lina ndikufunsani Musa- Pa less than 5% po? musanandifunse Yesu funso sana.
lina ndifotokozenso kuti uh, perception ya anthu anthu amayembekezera kuti polisi izichita zinthu zowakomera iwo zokhazokha Eh. yes yeti malamulo samapanga- samakhala malamulo okomera munthu malamulo amakhala kuti no akomere dziko malamulo amene anakhazikidwa even malamulo amati human rights achani anapangidwa kuti no asangokhala kuti direct ongokomera munthu mmodzi chifukwa akakomera munthu ndiye kuti ayipiranso munthu wina koma apangidwa kuti akhale kuti okomera wina aliyense so there is a problem ndi anthu ambiri amene amaganiza kuti apolisi afuna akuyenera kuti azichita mokhamokha mmene iwowo akuyembekezera that's why anthu ambiri amakhala kuti they, they get it wrong kuti akaona apolisi ali apo agwira ntchito e apolisi amenewa achinyengo akapanga chonchi munsewu momwemo munsewumu kupeza kuti munthu akuyendetsa galimoto uh, mwina waledzera kapena kuthamanga kwambiri olo achakuti anyamula aminibus anyamula anthu ambirimbiri mm. akuyenera kunyamula atatu atatu anyamula folofolo pena 5 5 ndiye kuti akuyenda mseu apolisi kuwayimitsa ayamba ndi mamembers omwe aja amene ali mgalimotomo eye akufuna corruption amenewo komano kuti zimene akupanga anthuwa zimene akutiimitsa galimoto nkuona kuti driver walakwitsa akunama sakunama zimenezo aliyense samazilabadira amafuna kuti iwowo asiyidwe chifukwa kuti asankha iwowo kukwera galimoto ya anthu 5 5 yo asiyidwe asi galimoto yawo isayimitsidwe umva iye akutichedwesa akutitere akutitere zikafika munthawi yonena kuti driver yo walakwira iwowa Afuna apite ku police akafuna kuti police ichite act swiftly against uyo amene akumpanga accuse yo, yet malamulo sakunena kuti the moment munthu wanena kuti uyu walakwa ndiye kuti munthu ameneyo tengani mfuti mumuombere, malamulo sakuteronso. Palinso ka procedure kake kamene iwowo aziona ngati kuti apolisiwa sakufuna kuthandiza. Ndiye dziko limayenera limvetsetse Timagwira ntchitoyi motsatira malamulo ndipo malamulo mmene amanenera ndi mmene timayenera kutsatira koma ngati sakumvetsa iwo sakukhutira ndiye kuti no makomo ambiri ndi otsegula abwere ku police komweko azadandaula apite ku Independent Complaints Commission akadandaula apite ku Anti Corruption Bureau akadandaula apite even ku court apeze even mabungwe amathandiza kwambiri zonsezo ndithu zili clear cholinga nchonena kuti tithandizane dzikoli ndi lathu tilikonza limodzi bwinobwino mm, mm. no i agree with you 100 koma mm. pomene mafuna ndikutsutseni ndi pa 5 kuti less than 5 of officers actually do this because ndanena kuti less than 5 because sikuti ndachita kupanga ineyo research yanga yanga eh. kuti ndabwera ndi such mukujeni koma kuti tikunene kuti okay ine I'm coming from blantyre police yes Blantyre police tilipo apolisi Blantyre police area yonse tilipo apolisi mwina more than 1000 eee now mukapeza kuti wapolisi mundiuze kuti wapa Blantyre amene wapezeka ndi uh, mulandu osati allegation Koma Mwanipeza- mlandu weniweni kuti Eh, wakafika wapeze- mpaka kukhoti na wapezeka ndi mulandu ndi angati are they more than five i i can ask you kuti nimufufuze lelolo kuti no- okay, for the past uh, 12 months kapena for the past mwina tingonena for the fi- past 5 years eya apolisi amene apezeka pa blantyre ndi milandu oti they have been convicted analakwira malamulo are they more than 5 out of more than The 1000 if, if, if the answer can be yes ndekuti i'm lying if the answer can be no ndekuti I'm, i'm speaking the truth okay My follow up question is actually to do with public perception because you've rightly said nthawi zambiri te- timangokhalira ma allegations enieni sitina- sitimayang'ana kuti nkhani zimene zinakafika ku court ndi zitizo ndipo ndi angati amene anakafikadi ku court Yes. so my follow up question was going to be regarding malawi police service because inasintha dzina poyamba inali malawi police force Yes. panopa ndi malawi police service Yeah, sure. kusintha kumene kuku what reforms what, what, what was the difference kuti ma police officers amene ali on the ground because what we normally see happening mm. makampani ambiri mbiri kuti mm. the company itself mm. ama you decide oh, mm. oh we're going to change rebrand and everything yes, we're going yes, to do yes. this but do the mm. people mm. on the ground the police officers on the ground the ones on the beat every day akupanga mapatro awo akudziwa kuti police service ni police force kusiyana chani mm. because as it stands today a lot of people amati akangoona uniform ya polisi samaganiza sama, sama kuti akutiteteza ifeyo mm -hmm. there's that fear of ndi atitetezo athu yeah, kapena yeah. ndi otilanga yeah. mm.

tili ndi branch ina timatchula kuti community policing uh, branch imene imene kwambiri ntchito yake ndiyochita bridge gap imene imakhalapo pakati pa uh, members of the general public and the, the police you'll find kuti nthawi zambiri timachita engage ma members of the general public ma activities athu ambiri timapita ku dera uh, kumakumana ndi mafumu kuwauza mafumu aziyitanira anthu awo tizichita nawo interact tizimva mavuto awo nkumasankhanso anthu oti azitithandiza kugwira ntchito from among themselves timapita even mmasukulu ma secondary school eh, timapita even makoleji ena timafikamo ndikumakhazikisamo ma structures athu onena kuti tikufuna kuti tizigwira ntchito limodzi poyambirira mmene tikubwera kuno tikudzibweretsa tokha pamodzi ndi anthu aja tikufuna kuchita bridge that gap kuti anthu asamaonenso kuti pali kusiyana azimvetsetsa kuti apolisiwa ndi ifeyo apolisiwa ah, ndi part of us ali panopo kuti atithandizire Ma- nkhani imeneyo ndithu Tikuyesetsa kwambiri, pali ma initiative ambirimbiri amene akhala akuchitika. Ah, Mmene mumakambira kuti poyambirira anali police force, yes, I, I, I, ju- I'm just thinking kuti you were not born by then. I look young. okay uh, nthawi imeneyoyo ine ndisanayambe ntchito ku polisi ndili so mwina mwana koma i understand kuti polisi sinali yofikirika ngati lero mwina make ma interview tikupanga pano mafunso mukundifunsawa Sizikanatheka. nthawi imeneyo ma int- ndi polisi ya nthawi imeneyo it was difficult kumuchita kumpeza wa polisi kuti mungathe kulankhula naye timafuna tipange interview chonchi ma chances onalibe ndiye kuti ndi uh, simbo ina yosonyeza kuti nthawi imeneyo ndi pano zosiyana mupeza kuti nthawi imeneyo uh, panalibe munthu amene akhoza kukasuma kuti ayi ineyo polisi yandipanga nkhanza pamene panalibe kuti akhoza kukadandaula polisi imatha kuchita chi- china chonse imene chingachitire polisi ika- ikanatha kumutenga munthu nthawi imeneyo kukhala naye muselo muja olo mwezi akungosoka mmenemuja munthu asanapita naye ku khoti zimatheka lero mupeza kuti zambiri zimenezi sizichitika lero within 24 hours munthu akatengedwa ndiye kuti within 24 working hours munthu amapezeka kuti akupita naye ku khoti akauzidwa mlandu wake zimayenera kuchitika zimenezozo akakhala mmene muchamo ndiye kuti uh, ma activities ena zinthu zina zimene anthu amazitchula kuti kumachitika like torture zimachitika nthawi imeneyo si zimene lero zikuchitika mupeza kuti no ah, munthu akupita ku polisi kuja ndikubwerako uh, ndi ochepa kwambiri amene akuuza kuti ine ku polisi ndamenyedwako and if that is true mumfunse kuti zinachitika ndi chani anakumenya motani you find kuti kawirikawiri sizoonanso wa police, a police akutha kugwira munthu kumubweretsa ku office kuja ndikungokhala naye pa conversation ngati mmene tikulankhulanamu mm. kumamfunsa munthu akulankhula naye zimene akulankhulazo ife ndikuzilemba kutenga zomwezo kupita nazo kukhoti mm. ngati akukana munthu uja polisi imangogwiritsa ntchito njira zina kuti sisi yeye akukana koma ife kumene tamva kuti izi zachitika kulinso auje akuzidziwa nkhanizi kulinso ena auje akuidziwa nkhaniyi mmalo mwake nde kuti yeye akukana koma tikatengawo tikatengawo popita kukhoti tikapezeka kuti ife tili ndi anthu folo iye akamakana kuti mlandu ndikuwukana ndi tikanena kuti "Ah, ife ah, kumpando tili ndi munthu wathu uyu amene aku- ali ndi umboni wonse wa nkhani choncho zinthu zimayendera choncho so mukhoza kumvetsetsa ndithu kuti police force inatha panopo kuli service meaning kuti we are servicing people we are saving people ndiye tikuyenda limodzi ndi anthu ndi ochepa okha amene angavomereze izizi amene samalimbana ndi malamulo koma munthu amene iyeyo amalimbana ndi malamulo amene akamvera programu iyi akaonera programu iyi afuna kuti akamwe mowa usiku pano aziyendetsa galimoto atamwa mowa izi ndikalankhula sangamvetsetse Because- aziona ngati ndi police force for real yes phwanya malamulo. chifukwa akuphwanya malamulo chifukwa ife tikamulo tikampeza wamwa mowa timuuza kuti akulu ndemulipira mulandu akavuta vuta tikamuyikanso muselo timpititsa ku khoti Ndiye akena kuti amundipanga force ine ndi ufulu wanga, ufulu wa mmaufulu muja palibepo anena kuti ufulu omwa mowa. Mmaufulu a dziko la Malawi lino. Kuyambira section itonena kuti kungoyambira section 15 yonse kukafika mpaka section 45 ya ku constitution yathu ufulu omwa mowa palibepo. Chabwino maufulu maufulu oyenda alipo, maufulu ena onse alipo. Chabwino ufulu oti munthu akhale thanzi alipo. Ndiyeno I don't know kuti ndi mowanso umapatsa munthu thanzi. Komano. Uh, what I'm saying is, is I don't mean kuti ndikutanthauza kuna kuti uh, kumwa mowa ndikuletsedwa koma what I mean is kuna kuti ngati munthu akumwa mowa ndikule- ndikumayendetsa galimoto ata ataledzera choncho ndi kuti munthu akuphwanya malamulo so tikamuwuza kuti iweyo walakwa sitikumphwanyira lamulo lina lonse palibe munthu amene angachite claim kuti mukundiphwanyira lamulo ifa mukundiwuza kuti ndikuyendetsa ntamwa mowa galimoto yanga mowaso ndamwa ndekha so mukundiphwanyira ufulu kulibe kutatu ufulu ndiye munthu akuyenera amvetsetse koma munthu yekhayo amene amatsatira malamulo ine akhoza kundimvetsetsa kwambiri kuti pali ndi anthu ena oti mwinatu they've gone their whole lives and never had to interact with the police because samaphwanya malamulo do you think that's possible alipo at all interesting of course not at all zikhoza kutheka kuti amaphwanya malamulo koma not to that extent kuti anthu ena amatha kuzindikira kuti uyu aphwanya lamulo ndikanchitire ripoti ku polisi yeah because malamulo ndi ambirimbiri Eh, zinthu zina zimenenso sitimazidziwa nkomwe kuti no ti- anthu timazichita chifukwa sitiri kuzidziwa koma alipo anthu ena akuona kuti uh, timene amaphwanya malamulo amene amaphwanya iwowo ndiona kuti amene ali pafupi nawo samazindikira kuti uyu zimene apanga zaphwanya lamulo mm. olo mwina iwo eni sakuzindikira mm. ndiye ena ngakapanga lipoti bwanji of course kuli ma initiatives ambiri omaphunzitsa anthu za malamulo komano i can assure you alipo anthu ena tikunena pano sanayambe aitanidwapo ku polisi kuyankha mulandu inu munapitapo ku polisi kuyankha mulandu

Let me say that it is not true that there are some uh, hotspot areas which are not given much attention. Uh, we try our best to make sure that every place is well covered. However, uh, the existence of police does not mean that crime will not be there. Mm. ndivomereze pamenepo mm. kuti uh, kupezeka kwa polisi sikutanthauza kuti uh, milandu sichitika chifukwa uh, amene amachita milanduyo ndi anthu polisi ili pamenepo kuti iteteze anthu. Amene amachita milanduyo ndi anthu omwewo. Nawo anthuwo amadziwa kuti ah, apolisi akugwira ntchito chonchi, apolisi akupezeka apa, apolisi ali apa, ndiye ifeyo tifuna kuti tipalamulebe mulandu. Amakadzipatsa malo ena amene ah, amayesetsa kuti akapeze, ak- ak- akakwanisebe kupanga. ndiye kuti mawa the moment mwaona kuti awa akuchitanso hit apa apolisi tibwere pamenepopo iwo achaza kuti tachita hit apa apolisi abwera pamenepapa ndiye kuti for this week for this month apapa sipathekanso ndiye kuti tipite apo akuziwa uh, the first thing is uh, nambala yakumalawi kuno chiwerengero cha anthu population yathu uh, anthu amatchula kuti we are over 21 million nambala ya apolisi ku malawi kunoko i don't know ngati inafika even 100000 its less than 100000 now izozo zikutanthauza kuti apolisiwa paokha sangakwanise kuchita cover pena paliponse nthawi ina iliyonse koma kuti azipezeka kuti lero ndi malo amene akuoneka apa kunja kukacha akapezeka kuti akuoneka apo mu nthawi imeneyi mbavanso zimakhala kuti zikuonanso kuti ifeyo tikhoza kupanga chonchi tikhoza kupanga chonchi ndiye kuti ndi conflict imene ilipo pakati pa ma criminals ndi polisi ndi chifukwa chake timanena kuti ntchito ya polisi iyi sitinganene kuti ingokhala ya apolisi okha uh, sizingatheke kuti chitetezo chikwanire mdziko kungodalira apolisi okhawo ndifake timachita involve wina aliyense timanena kuti aliyense inu mmene muli pamenepo ndinu member la community policing muthandizire kuti no ah, chitetezo chikhalepo kunyumba kwanu muteteze inuyo mukamayenda muyambe mwachita consider chitetezo chanu kodi mmene ndikuyenda pano nthawi am i safe muyambe mwaziganizira zimenezozo Ah, nthawi ino ndi usiku ndiyende ndekha ndekha am a woman ndiyende apapa zimenezo muziyamba mwazilabadira kumeneko ndiye kuti mukuthandizira polisi and where mwaona kuti chinake chachitika chachitikira nzanu try as much as possible kuchita ripoti ku polisiko mwachangu cholinga choti uh, at least polisi yo ithamange ione kuti zichitika bwanji mm. kunena kuti polisi imayankha kuti uh, ma resources tilibe uh, I don't know kuti ingakuyankheni munthawi imene inu mwabwera kuzadandaula kuti as am talking panopo ma criminals ali pakuti pakuti andichita attack pamenepo pazakhala mwakuti mwakuti ndiye police can answer you kuti ndilibe ma resources ineyo pamenepo i doubt koma what i believe ndi zoona kuti ifeyo we are always under resourced timakhala kuti ma resources athu ndiochepa mupeza kuti pa station paja galimoto mwina tili nawo awiri kapena atatu and ma station is kuti mwina makamaka a m'tauni muno mm. ma station am, am madera ena mukapeza kuti pali galimoto imodzi penanso mwina galimoto palibe si paliponse paja pamene pali polisi amati pa station mm. pena ndi pa unit pena ndi pa substation mm. pena ndi pa uh, uh, maujeni ma main station ndi maujeni osiyanasiyana so upeza kuti galimoto kapena magalimoto ali ku main station uku kwinako kulibeko uh, galimoto koma zikudalira kuti chikachitika chinthu tiitanitse galimoto ichoke kumene kuja ibwere ndiye kuti ife tikanena kuti ma resources atichepera sikuti tikunama tikunena zoona however sitingakuyankheni kuti ma resources ati- atichepera mu nthawi imene inuyo mukulira mukutuluka magazi mukunena kuti ali apo anthu awo- achifwamba ali apo sizimakhala choncho komano kuti the moment kuti takulembani ma statement tathamanga kumene kujako anthu aja athawa obviously pamene akupangani attack sakhala pompo anthu aja inu mmene mukungosiyana nawo anthu aja athawapo so tipita kumene kuja tikangochita confirm kuti zimachitikira apa tili ndi zathu zimene tikaoneone pamene pajapo kuchita confirm kuti no poyambira pa mulandu poti no ma evidence athu asazativute komano mawa tikayamba kusakasaka nkhani imene ijayo mukamatiimbira kuti nkhani yanga ija ili pati tikuuzani kuti tidikireni tikusakasaka tidikireni tikufufuzabe ayi no chasala chakuti chakuti tidikireni panopo ayi tikudikira galimoto ayi ayi koma galimoto ilipo koma fuel zimenezo si kuti tikunama mm. komano tiku- timakhalabe kuti tikuchita whatever we can whatever possible we can kuti tifike poti zina zachitika for example uh, imfa imene mwanena imene inachitika ya mzimayi uyu ku- Shanazi ku- Yusuf. ku Chirimba zinachitika anthu analankhulalankhula e polisi sikuthandiza e polisi palibe chimene ikupanga panapitabe some weeks anthu ena ma speculation amabwera kumatchula anthu okuti nonse sizikuwakhudzanso e auje ndi amene apanga zimenezi auje ndi amene apanga za ma social media zimenezozo polisi sikupanga koma leroli uh, you ask the general public polisi sinagwira anthu aja mm. you'll find kuti anthu aja anagwidwa mm. anthu aja panopo akuyankha milandu kutanthauza kuti timaoneka ngati kuti no uh, sitikuchita mwachangu koma still timachita because changucho nthawi zina zake sichingathandizire timadziwa kuti amene wapalamula lero apa leroli sakhala pompano akapezeka kuti wathawa ali uko koma ifeyo tikuyenera kuti tigwiritse ntchito nzeru zathu kuti pang'ono pang'ono pang'ono mpaka munthuyo timpeze nde pali ntchito plus kuti no tikudzapezeka kuti mwangozi tamgwira munthu wina wake amene si iyeyo anapanga zimenezozo ndiye tikungomulakwiranso koma kuti tifufuze tipeze weniweni ona kuti tikadzanena kuti akulu inuyo munapha munthu munthu akuti ndi zoonadi ife nkumamukaikirano ndi ifeyo kuti komatu mwinayo munthuyo akutiyankha akuvomera chifukwa cha mantha tipange tipeze njira yona kuti munthuyo tikhulupirire kuti zimene akunena ndi zoona timafunsa kuti mmene mumapha munthu uja munali ndi chani munthuyo nkumati ndinali ndi chakuti chakuti munakaisiya kuti chikwanje ndinakachikwirira pakuti ndinali ndi chitsulo chimene ndinammenya nacho chimene chocho ndinakachibisa pakuti pakuti munamulanda chani ndinamulanda foni foni inapita kuti kapena chovala chake mpaka nafe tichite confirm kuti zimene munthu akutiuzazi akutiuza zoona sikuti angotiuzira mantha nkhani imeneyo si ntchito yamasewera so we should not expect kuti uh, we can be able kumanena kuti nkhani yangochitika lero within a day tikhoza kukhala kuti tathana nayo imeneyo ndiyoba nkhuku ndiye mwafotokoza kuti zimachitika kuti in some cases kuti just in, in, in extreme cases kuti simafuna kuti mugwire munthu olakwika and whatnot whatnot and mwafotokoza bwino kuti social media has been makamaka nkhani ya my the late Yus, mrs mm, mm, miss mm, yusuf mm. there's been a lot happening on social media ma yes. misinformation majani then how does do you as police how do you manage misinformation in such cases like this during an active investigation especially mm. kuti But I'm on- you, they- it's impossible for you to share too much information whenever there's an active Yeah, investigation. yeah. So how do you manage misinformation in such situations? ya misinformation timachita manage munjira zosiyanasiyana koma kwambiri ifeyo information iliyonse imene ingabwere mmene ikufikiramo imakhala ngati yolondola ndiye timayamba kuipanga assess ifeyo mwatokha kuti kodi information iyi ikhoza kukhala kuno ah, ikhoza kuchita collaborate ndi information iyi because the moment chinthu chachitika chapangidwa report pamakhala information yoyambirira imene ifeyo tayimva ngakhale kuti mwina mwake siyoona yeniyeni komano imakhalapo kuti ndiyoyambirira ndiye information ikamabwera timayamba kuona kuti is there any collaboration pali kugwirizana kulikonse ndi zija zimene tazipeza zili pa ground zija mm. anthu amangopeka zinthu ndiye zinthu zopeka zimadziwika kuti izi zongopeka izi sizopeka mm. koma timazafika poti poona kuti koma nkhaniyi ikugwirizana pang'ono, iyi ikugwirizana pang'ono. So, mu zolankhula-lankhula zanthu zomwezo kuti, iyi ikugwirizana pang'ono, iyi ikugwirizana pang'ono, timatha kutsatira zimenezo kufikira kuona kuti tikhoza kukwanitsa kufikira popeza choonadi cheni-cheni. However, nkhaniyo, ya investigation uh, ndi ya security, imene mwina mwake pano sindingachite kui, uh, kuitambasula kwambiri kuti zimatere zimatere, chifukwa choti ndi process imene nanunso mumverapo luso pamenepo mukazipanga inu zimenezo ndiye kuti mukapeza kuti oh no tikangopanga choncho ndiye kuti sandigwiranso ndiye sindingathe kuifotokoza kwambiri komano timadziwa ndithu kuti information ikamabwera timayilandira koma kenako imazakhala kuti ndi misinformation kwambiri ifeyo uh, timafuna information ija kuti izibwera direct kwa ife information ife timachita discourage nkh- kwambiri nkhani zomangofalisa pa social media zili ndi kuthekera kuononga kwambiri Tikhoza kupeza kuti anthu akhoza kupha munthu wosalakwa, kutchula kuti awapanga ndi wakutiwakuti, uh, nkhani zake ndi zakutizakuti, lese nkhani ya, ya imfa yoti wina wake waphedwa, ndiye wina zina kuti amene amupha uh, mwina ndi mamuna wake uh, samagwirizana nkhani zakutizakuti zimene si zimenezozo. Anthu akhoza kukwiya ndikukamgwira mamuna akutchulidwayo Polisi ikamadzamva amazamva munthu uja waphedwa kale ndizolakwika kwambiri kenako kuzafufuza kuzapeza kuti amene anapanga zimene zija simamuna wakeyo ndi munthu wina zimakhala zolakwika and nthawi zina zake ena afalitsapo nkhani kumanena kuti ah wapangayo waba apapa ndi ndiwakuti wakuti wakuti wakuti kumutchula munthu anthu ndikupeza kuti ah, amugwira munthu uja, amupha, ndi m'bale wa mmodzi mwa anthu amene amafalitsa nkhani zimenezizi. Komano amene anachita si amene ujayo. Ife timanena kuti ayi, tiyeni tisamathamangire kufalitsa, tisamakonde kuika mlomo pa chinthu chimene tilibe umboni weniweni. Tiyeni tidikire kuti umboni weniweni upezeke. Ife timafuna umboni weniweni woyenerawo. Yes. Inu muikepo ndemanga ya mtundu wanji pa nkhani yomweyi ya community policing? Tikamva kuti

kuti mwina ma hotspots umo anthu azidziwa kuti a Mchiza akakhala pakuti pakuti akachoka 7 koloko half 7 akupita pena is it possible and what do you have to say yeah, that there's a leak in that the actually place, shares this information ndivomereze kuti eh, timadziwa ifeyo marosta athu however chifukwa chomagwira ntchito limodzi ndi anthu pakati apa Chifukwa pali ma a community policing forums ambiri amene ali m'maderamu amene takhala tikumagwira nawo ntchito limodzi, kumapanga nawo limodzi ma patrols. Kuli ma a ma neighborhood watch groups amene nthawi zina timatha kumagwira nawo ntchito limodzi. Timauzana kuti mbali yakuti kuli apolisi awa, mbali yakuti kuli apolisi awa. Cholinga ndi chonena kuti ngati iwo atachita suspect china chake asachedwe ndi kumaimbira ku ofesi yet within them pali wina wake. uh, within their location pali anthu ena kuti akhoza kuwafikira mwachangu mm. nthawi zina timatha kumakayenda limodzi kumene ndiye timatha kumawapatsa kumawuza kuti kuli uje uje uje mm. anthu amadziwa zimene zakhala zikumachitika timazichita nthawi zina chifukwa chokhulupirira kuti no anthu fe tikuyendera limodzi however mmene mwangofunsamo ndiye kuti no mwandipatsanso kaganizo kena kuona kuti ni njira imodzi imene ikhoza kupangitsanso kuti wina wake atenge mayina aja anene kuti kwakuti kuli uje kwakuti kuli uje more especially pamene tikugwira nawo ntchito limodzi wenanso akhoza kumatenga info- kuma- kumapeza kuti ali ma whatsapp ndi magulu ena anthu akuba kumauza kuti "Oh, ife panopo tikuyendera tili mbali yakutiyakuti tili ndi apolisi onse amene ali ayikidwa location yathu ino tili nawo limodzi tili mbali yakutiyakuti ndiye kuti kumeneko kuli free zikhoza kuthekanso so munjira zimenezozo Timayesetsa mbali yathu kuti tionetsetse kuti tikugwira ntchito bwinobwino komano pochita zinthu mwinamwake mavuto ena akhoza kumabwerapo. Nditsimikize kuti zikhoza kuchitika komano sitinapezepo chochitika china chake kapena mulandu wina wake umene unabwera potsatira kuti no ifeyo tinakhala negligent in that in that regard kuti tinapezeka kuti tanena kuti mbali yakuti yakuti kuli apolisi ake akuti akuti ndiye kuti uh, mwina mbava zija zimadziwa kuti apolisi akhala uko uh, tikakhala kuti zikuchitika choncho uh, normal amakhala kuti apolisi amene ndi oti akuchezera kuti akuyamba madzulo mpaka na mamawa ndiye sikuti apolisi aja akhala kuti akuchoka kuti mbava zija zikudzadziwa kuti ikamakwana 2 pm apolisi akhala kuti aweruka mm. aa ah, ah, sizimakhala choncho mm. amakhala kuti anthu amene akugwira limodzi mpaka 6 koloko mamawa mm. zimachitika choncho mm. so ndikukayikira ngati kuti zimenezo zikhoza kuti zachitika koma ndikukhulupirira zingathe kuchitika in that way however tili ndi chikhulupiriro chonse kuti ayi ndithu uh, kugwira ntchito kwathu ndi anthu ndikopangitsa kuti umodzi ukhalepo kopangitsa kuti uh, umbava ndi umbanda ukhale ochepa so sitikuyembekezera kuti chifukwa cha zimenezo uh, kokhoza kumachitikanso mchitidwe wina olakwika Mhm, Okay, no, thank you for that. Now, tili mu nyengo ya zisankho officially yayambika and inevitably pamakhala ma issues of violence and whatnot, maybe mungatipase picture ya mtundu wanji kuti ma protocols amene mwapanga kapena ma systems amene mwayika in place to ensure that the citizens right to protection from the police is in fact going to be enforced during this period panopa, maybe you can shed some light on that for us. No, ifeyo ngati polisi kuno ku Blantyre chimene tapanga ndi zodziwika bwino zonena kuti tikufuna kuonetsetsa kuti zisankho zonsezo zikhale za bata ndi mtendere, kusapezeke wina aliyense wonena kuti wakumana ndi mavuto chifukwa cha zisankhozi. Ndiye kwambiri ifeyo tikumagwira ntchito limodzi ndi magulu a zipani zosiyanasiyana aja kuti timakhala pamodzi nthawi zina timakumana ndi kumachita strategize limodzi kuti kodi tipange bwanji zisankho zimene zikubwerazi. bungwe la mec lija limatichita involve uh, mazipanizo zimatichita involve mu nthawi imene ali ndi misonkhano yawo yokopa anthu timayesetsa kuti uh, tizilumikizana nawo bwino uh, polisi izikhalapo izipezekapo at least kumaona kuti kumachita monitor situation kuti ili bwanji ngati pataoneka kuti uh, pakuoneka kuti pakhoza kukhala threat pakhoza kukhala uh, chiopsezo timatha kuchita nawo link mwachangu chifukwa iwo aja ngati azipani nawonso ali ndi magulu awo azitetezo ndiye timachita nawo link tizithandizana limodzi cholinga choti no zinthu ziyende bwinobwino pasakhale zipwirikiti pasakhale kumenyana kulikonse mpaka na chisankho chipiti- chi- chichitike bwinobwino ah, pasakhale kulimbana kwa mtundu uliwonse nkhani yathu yayikulu ndionetsetsa kuti pakhale bata ndi mtendere imeneyo ndiye nkhani yathu yayikulu ndiye timachita engage iwowo sitingakhale- sitingapange mwatokha iwo aja n'kuwasiya kumbali komano kuti a mec ali apo azipaniwo pamenepo ifeyo ngati polisi komanso anthu onse amene akavotewo si anthu nanga ndiye onsewo timachita engage ndiye panopo tikumapita m'midzimo kumaphunzitsa anthu osiyanasiyana kumawauza mmene achitire komanso kumakumana ndi magulu amene azipaniwo kumalankhula nawo m'mipingo timapitamo timadziwa kuti m'mipingonso mumapezeka anthu onse azipani zonse timakalankhula nawo azitithandizira mazibusa akamalalikira cholinga n'chonena kuti tikupanga zimenezi tonsefe tiyendere limodzi

Ngati mudamva kuno ku Lilongwe kuzochitika ndikhulupira kuti mwamvanso kuti police is working panopo kuti no mpakana anthu amene achita apezeke. Zija ndimene ndimanena kuti anthu akhoza kumayembekezera kuti mwina mwake ah, yankho likhale la pompopompo kuti the moment zangochitika lero pofika mawa yankho likhale kuti lapezeka. Pamene nthawi zina zimenezi zimakhala zovuta chifukwa amene wapalamula amadziwa kuti ndapalamula. sapezeka pompo koma kuti police is trying its best kwinaku timva kuti auje agwidwa auje agwidwa tizamva zikubwera kusogolo kwakeko koma ife kuno amene tili kuno ku Blantyre ndisimikize kuti ndizabwinobwino tisade nkhawa ina iliyonse i know kuti anthu akhoza kumakhala ndi maganizo osiyanasiyana kufuna kuti abweretse chisokonezo komano ah, migwirizano imene ilipo pakati pa police ndi ma stakeholders onse a nkhani zimenezizi za ma elections ndithu ndiona kuti uh, sipachitika zipolowe zina zilizonse sitikuyembekezera kuti zikhoza kuchitika however ife ngati polisi timakhala ever ready timakhala okonzeka nthawi zonse kuti ngati zakhala kuti zoterozo zikufuna zichitike tiyesetsa mmene tingathere kuti no tizipangitse kuti no zisachitike

in your part? ndinafotokoza poyambirira paja kuti ife polisi timapangidwa guide ndi malamulo mu chilichonse chimene timapanga so malamulo alipo kale amene amatilondolozera mmene tingagwirire ntchito so interference singabwerepo unless ngati interference itakhala in another way round komano interference sibwera pa polisi wina kuti musagwire ntchito kapena gwirani ntchito pamene palibepo simukuyenera kugwirapo ntchito sizingatheke ndiye kuti ah, tikavomeza zimenezo ndiye kuti malamulo aja tasiya so malamulo akutiuza kuti ah, tikuyenera kugwira ntchito chonchi ife tikagwirabe ntchito choncho sipakhala wina wake otiuza zochita kapena otiuza kuti tisachite sakhalapo so mwafunsa bwino funso ndi labwino kwambiri chifukwa anthu ambiri amakhala ndi mantha kumaganiza kuti ah, ndiye kuti mwina mwake amene zikuteremu ah, boma lolamula liwalamula awawa kuti atizunze ife mm. wina akhoza makhala choncho mm. kapena winanso akhala ndi maganizo onena kuti ayi koma anthu awawa uh, akhala ngati kuti akhoza kumamvera boma limene lili lotsutsa ndiye afuna kuti ayichite betray boma lolamula ayi ifeyo sitigwira ntchito ndi ife siyandale ifeyo mm. ndife olembedwa ntchito ndi Amalawi ndife ogwira ntchito ku dziko so ngati tikugwira ntchito ku dziko ntchito yathu ndiyoti titeteze anthu amene ali mu dzikomo so sitimayenera kukhala influence ndi ah, zina zilizonse ndi chifukwa chake pali kale malamulo kuti apolisi akabwera azagwira chonchi its just unfortunate kuti anthu amatichita perceive mu njira ina M- ah, anthu akhala akutipatsa mayina osiyanasiyana Eh, takhalapo ife ena atitchula kuti ah, ife akutipatsa kuti ife ndi makadeti anthu atitchulachulapo apolisiwa ndi makadeti ena atitchulapo kuti ya ifeyo eh, I don't know pano pa- pali maina ena akumatitchula kuti ifeyo ah, meaning kuti tiku- tatsamira ku chipani chimene chikulamula pano But isn't it because of what they've seen other police officers doing? Ah, Nanga no, sikuti no, when they- when they no. smoke, there's fire. no no no no the reason is tikuyenera kukhala otsogoleredwa ndi boma limene likulamula malamulo amene alili ifeyo ndi ah, ah, amati ah, independent board of government imene inayikidwa kuti izichita enforce malamulo komano government yo ndiye kuti no- kutsogolo kwa amene akutsogolera ndi ndani kumakhala kuti kuli amene akulamula so muzaona kuti kumakhala kuli a president akulamula kuli anduna kumene kuja amene aku- a- akulamula so anduna aja ali responsible directly ku police anthu amaganiza kuti chifukwa kuti zili chonchicha ndiye kuti anduna aja azingobwera ndi ma ah, malamulo Maagenda awo. yes onena kuti o- o- osiyana ndi zimene polisi imapanga ayi sizingatheke simungamuone wa polisi aku aku- a- atamba kumagulisa mpunga kwa admarc sizingatheke what i mean is sanga- sizingatheke kuti no- maagenda zawo kapena ab- ab- abwanawo kuti akamalamula sangakulamule wa polisi kuti ukapange zimene si ntchito yako umalamulidwa within malamulo uma, within ntchito yako imene iwe umaiz- uma- uma- umagwirayo so pokulamula m- within malamulo ako sangabwere kuti akuuze china chake choti uchite chimene chili choposera malamulo akowo sizimakhala choncho koma nanga mungatsutse bwana kuti abwana abwera anena kuti no we- we are the actually the policy makers and we are telling you pangani Yeah, chakuti yeah. can you say no

Ndiye munthu ukhoza kupita kukamupha. Ukapita kukapanga zimene zijazo, amene akupalamula mlandu kumene kuja ndani? Ndi uyo wakutumayo kapena ndiwe? I- Ine munthu amene ndikudziwa kale malamulo. Mm. ndikudziwa malamulo kuti malamulo amatere, ndiye kuti sizingatheke. Ndipo kulamula kwake kwa olamula andale poti akulamula polisi, sikuti directive ikhoza kubwera kwa ineyo. kuli angapo kumene kuli ma process angapo kumene kujako kuti ikhale kuti directive yachoka stage iyi yakafika kuti yakafika ku police uko kuli ma office angapo kumene kuja omwe adutse ndiye kuti even ma advisors awo ali kumene kuja odziwa kuti police imagwira ntchito chonchi so zinthu zimene angalamule one ndizoona kuti zimakhala ku police zimachitika ku police ko ndipo kalamulidwe kake kakhala kuti kali within the law zimayenera kukhala choncho ifenso otenga uh, o- ofuna kupanga implement that directive ndiye kuti popanga implement ndiye kuti tikuyeneranso kukhala within the law tikuyamba kuonanso that directive is it within the law ndiye kuti zimayenera kukhala choncho ngati sizili choncho ndiye kuti we can advise chifukwa chokuti awo amene andalewo si apolisi they are not specialist mu ntchito iyi ndiye kuti ifeyo ntchito yathu we can also advise kunena kuti ah no bwana koma apapa malinga ndi malamulo ndiye kuti sitigwira chonchi koma timayenera kugwira chonchi so that's how we normally work ndiye sizoona kuti pali ma outside influences kapena ma influences ena ake kuti akhoza kumabwera ndi andale zimakhala zolakwika komanso anthu amangotilakwitsa chabe kungotilakwira chabe kumanena kuti tikugwira uh, mwina motsamira boma lina lake koma boma lilonse likabwera ifeyo timakhala nalo ine ndagwirapo ntchito ineyo ndikulankhula pano ndiye kuti even uh, boma la dpp kuli a bingu wa mutharika ine ndagwira nawo ntchito ndagwira ntchito ndi boma la pp kuli a joyce banda ndagwira ntchito ndagwira ntchito uh, ndi boma la dpp kuli a peter mutharika ndagwira ntchito ndagwiranso ntchito apapa nthawi timuli ya Lazarus Chakwera ndagwira nawo ntchito monsemo ndiye kunena kuti ndikutsamira boma lina lake ndiye kuti andipatsa zipani zingati kuti ineyo chabwino ndine wang'ono ndili pano koma alipo anthu ena oti agwira ntchitoyi kuyambira kamu nthawi ya Kamuzu mpaka na lero agwira ntchitoyi akudziwa nthawi yonseyi ndiye alo atipatse chipani ndiye chipani chake chikhala chenicheni ndi chiticho because boma limasintha Ifeyo ndi ogwira ntchito amene talembedwa ndi Amalawi, talembedwa ndi dziko osati talembedwa ndi chipani so sitimagwira ntchito motsatira chipani so palibe chipani chinachilichonse chimene chingabwere ndi zake zachilendo zosemphana ndi malamulo sizingatheke.
Mwinatu one of the biggest problems of all of this is transparency. A Blantyre police are you transparent in your methods because I think what what it's the lack of information. People don't know kuti police imeneyi akugwira ntchito bwanji. Kapena Blantyre police ma methods awo ndi chani. Kapena kuti ufune chakuti chakuti chichitike zimayenda bwanji. Do you have a way to be as transparent in your methods as possible? Mumapanga publicize kuti ife njira zathu zogwirira ntchito ndi izi izi izi. In as far as possible, I mean in as far as I'm concerned, uh, choyambirira nkuti ndidziwe kuti transparency uh, in that perspective ikutanthauzanji because in as I'm saying kuti uh, we are employed by the government kapena we are the public servants sizikutanthauza kuti feyo timapita uh, tibwe for example tibwera kwa inu kumakuuzani ntchito kuti polisi timagwira chonchi timagwira chonchi ndiye kuti we don't know what we are doing koma kuti amene anatilemba anatipatsa malamulo athu amatiuza ntchito yathu timagwira chonchi we are transparent to them ndiye kuti ifeyo amene anatilemba ndiye kuti amationa amatichitanso monitor kunjako kuli ah, ma department ma- ambirimbiri kapenanso kuli anthu ambirimbiri ma office ambirimbiri amene amachita monitor performance yathu ngati ifeyo sitikuchita bwino ndiye kuti amenewo alipo ndiye kuti aona kuti simukuchita bwino vuto ndi, ndi lamulo silili bwino kapena vuto ndi munthu uyu ndi paja ndimanena kuti munthu amamangidwa munthu wa- wa- alakwitsa nthawi zina akhoza kunena kuti tisinthe lamulo n'chifukwa chake timanena kuti poyamba inali police force kenako kuzakhala police service ndiye kuti anaona uh, gap ina anaona kusoweka kwina kwake anakonza zimenezozo so we are transparent enough kwa amene wo amayang'ana amayang'ana amachita monitor ntchito yathuwo amachita monitor ndi kumaona kuti ifeyo we are transparent to them ndiye kuti uh, dziko likafuna kudziwa kuti kodi uh, timagwira ntchito bwanji unless they come forward kuzanena kuti ine ndimafuna ndidziwe else afunse malamulo kuti malamulo amati anthu awo akuyenera kugwira ntchito bwanji pamene akuphonyeka pamene akuona kuti pakusiyana malamulowo ndi kagwire ntchito kawo achite question pamenepo apa pakupanga bwanji ndiye kuti anthu atha kukhala akumvetsa ifeyo we are more transparent because timagwira ntchito kudalira malamulo malamulo athu a dziko la Malawi ndi olembedwa si malamulo oti timangokamba ali mu constitution ndiye malamulo athu ndi onena kuti wina aliyense ali ndi access malamulo aja mm. so we, there's no way tikanene kuti ife we are not transparent mm. aliyense akhoza kuchita access malamulo atafuna even lero achita download even pa internet mm. akhoza kugula even kakope kaja akhoza kupeza ka hard copy kaja ndikuwerenga malamulo kuti amatere amatere amatere amatere then azichita refer zimenezo ndi mmene ife tikugwira ntchito pakulakwika ndi pati aone kuti ngati no ah, pali pena pake pene pakulakwika aone pamenepopo so ine I can assure you kuti ndithu we are more transparent mwina now on a bit of a personal note tikufunseni inuyo mwanena zoti you've been working with the police service for 15 years now mwina mungatiuze what was your motivation behind joining malawi police service inuyo monga Peter Mchiza kuti mufike mpaka pano you're now the public relations officer for blantyre police ya uh, chinandipanga motivate kwambiri ndi mmene uh, apolisi nthawi imeneyo ndimaonera ndili kunja kwa polisiko mm. uh, eh, akavala uniform zimandisangalatsa mm. so kodi uniform inali yomweyi
ya of course sikuti uniform sikuti ndi yomweyi uh, ndiyo imoneka mosiyanasiyana mm. eya eh, koma kuti no uh, anthu akavala uniform ndithu zimakhala kuti ine zikundisangalatsa kwambiri mm. komanso amaoneka kuti ndi anthu aja kuti kwambiri akamaoneka kwa ineyo I was comfortable with them kumaona kuti anthu a- akugwira ntchito yabwino mm. yeah so ine ndinafunitsitsa ndijoine mm. polisi kuti ndikhale mmodzi mwa iwo mm. yeah out of maprofession onse Yeah, chimene sure. chinakusangalatsa ndi kavalidwe kavalidwe ndi chimene chinakukopani mtima kwambiri yeah, sure. chipewacho kapena i think it's awesome. now my, my final question to, to you mm -hmm. would be as of 2025 july mm-hmm. panopa mm -hmm. how do you think blantyre residents view the malawi police or blantyre police m'maso mwawo mm-hmm. amakuonani bwanji ndi ndi chikhulupiriro chonse kuti blantyre police ikamayang'ana I mean Bl- Blantyre residents anthu onse amene amakhala uh, within Blantyre akamayang'ana polisi yawo amakhutira kuti zambiri zikuchitika zabwino poyerekeza mwina mwake ndi mmene polisi idalili m'mbuyomo mm. yes chifukwa pali ubwino waukulu umodzi umene ulipo pakati pa apolisiwo ndi anthu osiyanasiyana mm. ndi wabwino kwambiri mukuona ngati anthu aku Blantyre amakuonani inuyo monga achitetezo osati achilango no way No way. Pali ma contact abwino amene amakhalapo ndi anthu. Ife timalimbikitsa kuti ngati ndiwe okhala mu area imeneyi ya mu Blantyre at least ukhaleko ndi contact number ya wa police at least mmodzi olo awiri kaya apa Blantyre police kaya amu Blantyre policing area chifukwa Blantyre police timakutchula kuti Blantyre police komano timagwira ntchito Milale uko ah, timafika ku Chirimba uku uku timafika ku Chilomoni uko monsemo muli ma police ang'onoang'ono amene amachita report ku Blantyre police monsemu timakhulupirira kuti no kuti zinthu zikhale zabwino resident wina aliyense amene ali mu area imeneyi police imene ali nayo pafupiyo atamakhalako ndi contact number china chake chikachitika amangoyimba foni nthawi ina iliyonse olo usiku angoyimba foni zandivuta kuno mwakuti mwakuti mwakuti anthu amathamanga nthawi yomweyo and kupatula pamenepo timayesesa kuti apolisi akhale kuti akukwanira pena paliponse Ah, ngakhale kuti no ndife ochepa koma timayesesa kuti no tipange means zonena kuti pena paliponse tifikirepo ndi timagwiritsanso ntchito kwambiri azinzathu amene ma neighborhood watch groups aja magulu ena amene tinakhazikitsa achitetezo kuti amene ajawo tizithandizana nawo so timakakhala nawo Zikhozotheka wapolisi mmodzi kapena apolisi awiri kupita kukatengana ndi neighborhood chi, uh, neighborhood watch group imene ili ndi uh, anthu mwina folo kakumana ndi uh, community policing forum ina imene ili ndi anthu sikisi onse aja kuphatiza pamodzi kupeza kuti akwana mwina 12 akuyenda limodzi mbali imene ndiye kuti kumeneko kuli bwinobwino choncho ndiye tikapanga ma areas onse aja timakhala kuti ifeyo ndi ofikirika nthawi ina iliyonse. Anthu amabwera nthawi ina iliyonse kuzadandaula, anthu amayimba foni nthawi ina iliyonse kutiuza zimene zikuchitika, komanso anthu amatipanga tip, kumatidziwitsa kaya kuti akukayikira wina, you know nthawi zina ndizoopsa, zimaoneka zoopsa kuti wina wake wangofikira kuno, uyu wapanga zakuti zakuti, timanena m'mbuyomu poyambirira paja kuti aah timafuna at least tizikhala ndi information tizibwera nayo and the evidence.
yeah koma ena amaopa kuti aah ineyo kuti ndikayipereke information iyi mwina akadziwa uyuyu azandipanga chipongwe mm. so za ma leak zimene timanena yes, kumayambiriro kuja kuti tim, they leak info in yes, police choncho koma timawalimbikitsa anthu kuti bwerani anthu anthu amabwera mm. kuzatiuza information bwino bwino zonse mmene zakhalira akatifotokozera munthu uja ife sikuti timamuululanso ayi timayambira pamene timagwiritsa ntchito information imeneyo timayidziwa information kuti oh, iyi ndiyoona mm. ndiye tikayamba kufufuzano mbali zina timakapezano information imene kuchita collaborate ndi imene tinayo ya kale pa ground mm. kenako no timapeza kuti no ah, munthu wangodabwa from nowhere tamugwira mm. tikubwera naye ku ofesi kuja tikumufunsa mafunso amene samayembekezera mm. chifukwa anthu ambiri amaona ngati akamapanga uh, akamapalamula milandu amakhulupirira kuti akupalamula milandu onena kuti palibe wina angadziwe mm. koma ama- amazadabwa tayamba kuwafunsa kuti chakuti chakuti munachitenga tsiku lakuti kwakuti munakachisiya kuti chimene chija ndiye kuti munthu apeza kuti basi akamba ah, eh, chimene chijacho eh, mwakuti mwakuti kenako munthu uja yekha kuyamba kuulula kunena chilungamo so zimenezi zikumatheka chifukwa kuti pali ubale wabwino Yes, ma examples ambiri amene mwandifunsa mu interview yi uh, zinatheka kuti no takwanisa kugwira anthu chifukwa cha anthu amene tikugwira nawo ntchito mm. so ndikukhulupirira kuti ubale wathu ndi wabwino kwambiri chabwino mwina pomaliza what would be the biggest misconception about your role that you want to, people to change ya yeah, chimene tingafune kwambiri kuti anthu asinthe uh, ndiye kuti no kuma kaganizidwe kumayiona polisi ngati kuti uh, sichita mogwirizana ndi chiyembekezo chawo we know kuti anthu ali ndi chiyembekezo chawo komano anthu akhazikike kwambiri poganiza kuti polisi imathandiza kubweretsa bata ndi mtendere imalimbikitsa malamulo kuti no bata ndi mtendere zikhazikike pakati pathu njira zimene polisiyo imagwiritsa ntchito mwina anthu sangakhale nazo interest kwambiri sangafune kuti azidziwe kwambiri komano nkhani adziwe kuti popanga zimenezi polisi imagwiritsa ntchito malamulo